Ndinakuuzaniponi nkhani yokhuzana ndi ma China amene adaphedwa kwawo kuno, court linagamula kuti anyongedwe, family ndithu kupangidwa execute not long ago, two months ago. Mwaikumbukira nkhani imeneija? Ndinanena kuti iwowo amapanga scam anthu ndalama and zimene anapanga ma China amenewa amapita ku Burma kapena Myanmar, Eh, kumene kuja amagula malo ndikumangako makasino amagula malo ndikumangako makompaundi ngati kuti ogwira anthu ntchito eti koma ntchito yomwe ima- imagwiridwa kumeneko zinali zopanga scam anthu eya ndiye amapita pa intaneti kupanga advertise kuti kuli ntchito zabwino masalary abwino anthu akapanga apply akapita kumene kuja amakugwirani kukuyikani komwe kuja kupasani malo ogona kukutsekerani kupasani malo ogwira ntchito ntchito yake mupite pa internet pa internet amakupasani makompyuta eh, ma, bwino bwino pene paja kukuuzani mutsegule ma account pa facebook kupasani ma account ma account aja inuyo muzipanga pretend muziyuza zithunzi ngati atsikana muziyuza zithunzi ngati anthu ena ake muzipanga target anthu ndikumauza anthu aja kuti apange register ma accounts azipanga trade in cryptocurrency azipanga trade in forex anthu aja akatsegula ma accounts ndiye muwapange convince anthu aja kuti ayike ndalama zawo ma accounts muja anthu aja akayika ndalama zawo ma accounts muja inu basi muwatsekere ma accounts aja ndalama zawo zizipita scamming imeneyo ma China anayiloweza so amazipanga kwambiri ku southeast asia kumayambiriro amazipangira ku china konkuno ku china kuno malamulo adakhwimisidwa anathawako ana chifukwa amazagwidwa ndiye amapita maiko amene security sili tight, maiko amene ndi ophweka kulowa, amapita kumene kuja basi akhazikitse za internet zawo ma computer awo, basi azilemba anthu ntchito, azipanga scam anthu. Okay, so amapanga amabera anthu ndalama zambiri pa chaka e, ndi amapanga target ndithu anthu amene muli ndi jera pa internet kuti mupange ndalama inu, amakuuza tsekulani crypto account e, forex trade ndikuphunzitsa how to trade, iwe kumaona ngati ukulankhulana ndi kanzungu kena kake kapena kankazi kena kake Ali ndithu amwene basi akumachita kuyuza translator kumalankhula nawe mu language ina iliyonse right yeah so they started a crackdown on this, these criminals eh? chifukwa abera anthu ndalama zambiri ndiye ndaona news amwene ku Malawi kuti ma China ena mpaka ku Malawi anayamba kupanga zomwezi kandi ku Lilongwe ndithu kubweretsa makompyuta awo kuyika kupeza karumu kawo kulumikiza internet ndikuyamba ndithu kumapanga recruit amalawi ndithu amalawi amagwira ntchito kumeneko apolisi stormed there ndikuwamanga amanga amalawi amanga ma Chinawo after being tipped its very dangerous it and this is what they do nanga si alemba anthu aja ntchito nde amakupasani ma target mupange convince anthu aja chifukwa choti ndi amalawi amatha kuyamba kupanga target amalawi anzawo ndi cholinga choti apeze ma client motchipa i tell you Iwe utha kumaona ngati pa Facebook wakupanga request uja ndi mtchaina kaya ndi kanzungu kenakake ndi kamtsikana kenakake ali mmalawi nzako ndikuyamba kucheza nawe kumakutumizira zithunzi eh, zolaula ngati zake iwe kumati hey, eh, ndikulankhulana ndi kanzungu kenakake ndikulankhulana ndi kantchaina kenakake pa intaneti kenaka akuuze kuti ukatseguletu akaunti iwe eh, nditsegule basi kumakupusisa kumakukomedwesa iwe ndikukatenga ndalama zako zonse ndikukatsegula akaunti ndikuyika ukayika ndalama zija basi zapita izizi zikuchitika zikuchitika komano i didn't know kuti zafika mpaka ku malawi until ntaona news iyi nditu zedi ku africa anagwira ku nigeria analowerera kwambiri ambirimbiri amangidwa ku nigeria ghana i just didn't know kuti ku malawi mpaka atasa chonchi